3, 2, 1, 0 agus tá muid beo, Dia dhuit, Dia dhaoibh is dócha, Brian anseo ag léamh na nuachta inniu Dé Máirt an t-ochtú lá mí Márta dhá mhíle is a sé déag. Tá go leor faoin uachtaránacht agus níl mórán ar féidir liom cur leis an méid. Tá Trump ag cothú achrainn i gcónaí agus baineann scéal amháin le lucht Laidineach Mheiriceá ag cur isteach ar eadóirseacht. Sin an focal anois nach raibh ar eolas agam, ach tá sé ann le fada. Fuair mé i bhfoclóirí é, fuair mé i bhfoclóir an Athar Uí Dhuinnín é, agus deir Ó Duinnín go bhfuair sé i lámhscríbhinn i gColáiste na Tríonóide é. Ní chuirfidh mé ina aghaidh. Eadóirsigh. Tá lucht, tá pobal Laidineach Mheiriceá ag cur isteach ar eadóirseacht go mbeidh vóta acu in aghaidh Donald Trump nuair a thiocfas an toghchán ag deireadh na bliana. Tá lucht na measarthachta ag cur go tréan in aghaidh Donald Trump. agus ag lorg bealaí inar féidir leo cosc, é a chosc nó bac a chur air. Is cosúil gur go bhfuil caint ghairgeach, caint bhorb Trump tar éis olc a chur ar an bpobal Laidineach agus sin an fáth go bhfuil siad ag iarraidh brú ar ais ina aghaidh. Níor bhreathnaigh mé ach ar cheannlíne an scéal seo, Marco Rubio agus na deacrachtaí atá aige fanacht sa rás in aghaidh Trump agus Cruz. Feiceann an scéal seo macallaí i bhfeachtas Rubio den phlean cánach a bhí aige sa bhliain 2000 is 07 agus tugtar le fios go bhfuil feachtas Rubio ag tuisliú mar gheall ar na fáthanna céanna, an, an oirbheartaíocht chéanna a d'úsáid sé naoi mbliana ó shin. Baineann pictiúr mór leathanaigh tosaigh an New York Times le himircigh. Sa Ghréig agus sa Tuirc, tá comhchainteanna ar siúl idir an Aontas Eorpach agus an Tuirc i dtaobh na n-imirceach go léir atá ag scairdeadh, ní hé sin an focal atá uaim, is dócha, atá ag teacht ina slaodanna as an tSiria agus as an Iraq. Ach cuireadh na cainteanna seo ar chúl, tá an Tuirc ag cur coinníollacha ar an Aontas Eorpach má tá má tá an tír sin chun cabhair a thabhairt ag cosc na n-imirceach. An chéad scéal eile, tharla an eachtra lena mbaineann sé trí lá ó shin ach níor tuairiscíodh é go dtí inniu. Is cosúil gur go ndearna aerfhórsa na Stát Aontaithe ionsaí aeir ar em bunáit de chuid, bhuel, campa traenála, i ndáiríre, de chuid al-Shabaab sa tSomáil agus san ionsaí seo maraíodh suas is anuas le céad caoga. Sin oll- sin ionsaí ollmhór, níl a fhios agam cé Mar a tharla sé, táthar ag caint faoi ladrainn agus soithí aeir eile, ach níl mórán eile ar eolas agam faoi sin. Baineann pictiúr eile, leathanach tosaigh an New York Times, mórphictiúr cibé, le rigí ola. Agus pictiúr de rige ola ar chósta Chalifornia is ea seo, clúdaithe le coiréal agus éisc agus chuile shórt rud. Séard. Is maith liom an, is maith liom an ceannteideal, Ag Scairdeadh le Beocht, dar ndóigh ceanglaíonn muid scairdeanna le ola ach sa chás seo tá táthar ag tabhairt le fios go bhfuil rigeanna ola ina gcomhphobal mór as cuimse do muirdhúlra, más é sin an focal atá uaim, sílim gurb é, agus tugann eolaithe áirithe le fios gurb iad na rigeanna seo Na héiceachórais mhuirí is mó agus is ilchineálach. Ilghnéitheach? Ilchineálach? Ar domhan. Spórt? Bíonn scéal spóirt ann i gcónaí agus baineann an ceann seo le Maria Sharapova a bhuaigh an Grand Slam faoi chúig agus táthar anois ag tabhairt le fios gur thóg sí drugaí. Níl aon. Níl iontas ar bith ormsa faoin scéal seo, ach b'fhéidir go mbeidh oraibhse. Admhaíonn Sharapova cibé gur úsáid sí le deich mbliana, sílim? bhuel, gur úsáid sí cibé an druga seo meldonium, Meldonium, atá toirmiscthe le deireanas ach a lean sí ar aghaidh ag obair. Scéal Nua-Eabhrac, bíonn scéal faoi Nua-Eabhrac i gcónaí sa New York Times, ar ndóigh, agus tá Baineann an scéal seo le Bill de Blasio agus an faitíos a bhí ar lucht gnó na cathrach, Nua-Eabhrac, sé sin, roimh gheilleagar na cathrach. Idir an dá linn, is léir go bhfuil an chathair, go bhfuil téarnamh na cathrach ag leanacht ar aghaidh go maith agus is faoiseamh mór é seo do lucht gnó na cathrach. Sin an méid faoi sin, Nua Eabhrac. Tá fadhbanna maidhmeanna talún in Oklahoma agus más ait leat é sin, tá, míneoidh mé cén fáth na maidhmeannaí seo, tá tionscal ola agus gáis ag diúscairt dramhaíl faoi thalamh. Baineann sé seo, déarfainn, le fracáil agus a leithéid agus an damáiste atá sé a dhéanamh don talamh é féin agus nuair a bhogann an talamh mar gheall ar dhiúscairt na dramhaíle tarlaíonn maidhmeanna talún. Tá pleananna ar bun deireadh a chur leis na maidhmeanna talún trí bhrú a chur ar an tionscal. Go n-éirí leo. Cloch mhíle i gCleveland, más ceadmhach dom Gaeilge a chur ar Bhéarla mar sin. Tá bean as Texas, 26 bliain d'aois, tar éis nódú broinne a fháil. Sin rud dochreidte, Ciarán, Tá, rugadh í gan bhroinn agus níl fhios agam cé as a tháinig an bhroinn a fuair sí ach is cosúil gur éirigh go maith leis an obráid agus 'Sé a chéad chéim eile ná feiceáil an féidir léi éirí torrach leis an mbroinn nua seo. Ach tá sé. Is Brave New World é seo, gan aon dabht.

Bhí mé ag déanamh iontais arú inné faoin áitainm Mainistir na Corann. Séard is corann ann ná an em. an chuid sin den bhaithis a bhearrann manaigh. Mainistir na Corann. Ach cén fáth go mbeadh na manaigh ansin ag fáil corann nach mbeadh agus nach mbeadh manaigh in áiteanna eile ag fáil corann ach is maith liom é. Cibé, b'fhéidir go raibh torc i mBaile an Chollaigh. Tá, is cosúil gurb aoibhinn, gurb aoibhinn le collaigh fíonchaora agus tá fadhbanna ar dhúirt mé an Fhrainc? An Tuscáin san Iodáil atá i gceist agus tá na collaigh, na toirc seo ag ithe fíonchaora Chianti agus níl aon chinn fágtha do na déantóirí fíona. Ehm. tá an caidreamh taidhleoireachta idir na Stáit Aontaithe agus Cúba ag feabhsú. Ehm. tá iontas orm go ndeachaigh ceithre chéad caoga míle. Eh.

Leathmhilliún daoine? Fiú! Ehm. Tá eh, tithe i Staten Island a rinneadh damáiste dóibh eh, in Hurricane Sandy eh, á gcur ar ceant, níl a fhios agam cén fáth, mar chuid den

Anois cá bhfuil an focal seo? Agus nach aisteach nach bhfuil focal agam mar seo. Hm, níor smaoineadh mé ar sin. Cladach. Cladach. Is ea, cinnte, cladach. Chun an cladach a athchóiriú. Hooray. Tá, nó, seo focal nach raibh agam in aon chor, ach amháin an focal mol, ach i ndáiríre níor thuig mé mol. Siod is mol ann ná an rud sin a théann rud eile thart timpeall air, so mar sin bíonn an Mol Thuaidh ann, ar ndóigh, agus an Mol Theas. Ach tá dhá fhocal eile freisin, maighdeog.

Is cás cinniúnach atá á throid, níl fhios agam, os comhair na Cúirte Uachtaraí is dócha. Tá an Roinn Dlí agus Cirt i Meiriceá ag déanamh achainí ar rialú a chinn nach raibh iachall ar Apple an glas a bhaint de iPhone. OK. Agus Raymond Tomlinson, seisean a d'fhionn an siombail at, tosaigh den siombail at, a fheiceann tú i seoltaí ríomhphoist. Fuair an créatúr bás. Bhí sé seachtó a ceathair, bhí sé sách óg. Nó sin an méid de na scéalta móra atá súil agam. go mbaineann sibh taitneamh as sin agus go mbeidh muid ag caint le chéile sara bhfad, idir an dá linn, slán tamall agus sea, guím rath Dé oraibh. Slán anois.